A Chisi kapena kuti a Jeremiah Mwaungulu tikukhulupira kuti ambiri tikuwatsata bwino chifukwa kuti mkulu amene anatchuka maka kumbali ya masewero amene ankachita ndithu ku sewero limene linkadziwika kuti Tikuferanji tikukhulupira kuti ambiri tinayitsata bwino maka program imene ya Tikuferanji imene ndithu ankapanga sponsor ndi a adra malawi ndi sewero limeneli amakonda ndithu kuonesa pa mbc zaka zambuyomu Ndeno mkulu ameneyi wabwera ndithu kuzayankhula zambiri zokhuza ndi a Dr Michael Usi. Tatiyeni tiwone ndithu limodzi zimene wayankhula mkulu ameneyi kumapeto kwake tipitize ndi nkhani yathu mene yakhalira. Olemekezeka a Vice President athu a dziko lino la Malawi ife timakukondani kwambiri Ah, ili ndi chenjezobe kwa inu mukuyankhula kwambiri za ah, anzanu aboma limene likulamula pano ah, dr Lazarus McCarthy Chakwera kunena kuti mboma lawo ah, mwachuluka mbava kwambiri Ah, ife timakuziwa tagwira nanu ntchito takhala nanu ilibe chenjezo chako kuti ukamayankhula zawina muziziwaso kuti anthu ena atha kuyankhulaso zawina ndiye mwina nkhanizi kuti zibalanse bwana pamene mukuyankhula za chipani chimene chikulamulachi mavuto ambavawo zikhala zosangalatsa mukabweresaso umboni umene mukuwuziwa umene ulipo kunena kuti nafenso mwina zambuyomuzi titha kuwakumbutsa amalawi zimene zakhala zikuchitika nde ili ndi chenjezo kuti pamene tikusupula bala la wina zionenso kuti wina atha kusupula bala lako ndithu
Chabwino, taona ndithu pamenepo mmene akuyankhulira mkulu amene akuti ndithu akuchenjeza a Dr Michael Usi maka pa nkhani yomwe akuyankhulayo maka zokhuza ndi mmene a boma akugwilira ntchito, boma limenetu a Dr Michael Usiwa iwo ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri Ndeno tikukhulupilira kuti mkulu ameneyi tikumudziwa bwino chifukwa chonoti anayamba ma sewero amenewa ku bungwe limeneli la adra tikumbukira ndithu kuti munali mu chaka cha 2003 ndipo anakhala akuchita ndithu masewero amenewa kumene amaziwika ndi dzina loti chisi nde kumeneko ankagwira ntchito ndithu ndi amenewa a Dr Michael Usi nde pa Nthawi imeneyo a Dr Mike Usi amaziwika ku sewero limene tikuti Tikuferanji amaziwika ndi zina loti Manganya ambirinso tikukhulupira kuti dzina limeneli ena timatha kuwayitanira ndithu kuti Manganya kumeneku ndithu agwira ntchito kwa zaka zambiri mpaka kumene ankachoka kumapita ndithu kukayamba maka nkhani ya ndale kaya munali mu chaka cha 2019 kandi chaka cha 2018 pamene ndithu ankapita ku ndale amenewa a Dr Michael Usi ndiye pa nthawi imeneyoyo amene ankagwira limodziyo a ku ADRA ko iwo ndithu a Dr Michael Usi ankagwira ntchitonso ngati director kumeneko nde kumeneko ndithu anagwiranso ntchito ndi anthu ena ngati a Boni Kalindo omwe amadziwika maka ku sewero limenelo kuti a Winiko, ndi anthu ena ndithu otchuka amene tikukhupira kuti ambiri tikuwadziwa bwino kuno achina Masikono ndi zina zotero choncho. Komano nkhani yomwe tikufuna kukamba pano ikukhuza ndi mkulu amene maka ndi mmene wafotokozera nkhani yokhuzana ndi a Dr Michael Usi. Potengera ndi zimene akuyankhula a Dr Michael Usi tikukhupira kuti ambiri tikutsatira bwino poti iwowa ndithu ali ndi chipani chawo chimene chimadziwika kuti Odya Zake Alibe Mlandu nde potengera kuti iwo akuyankhula zinthu zambiri maka zokhuza ndi katangale amene akuchitika m'boma ndipo iwo a Dr Michael Usi akumatchalenja kuti ali ndi umboni maka pa zinthu zimene zikuchitikirako zakatangale kumeneko zomwe mkuyankhula kwawo akunena zonena kuti ngakhale atapitisidwa pa khoti ndeno potengera ndi mmene akuyankhulira amenewa a Chisi zikuonesa zonena kuti aphulira kenakake kwa andale ena ake ndichifake ndithu apita kumeneko ku MBC kukayankhula zambiri maka zofuna ndithu kuti anyazise amenewa a Michael Usi chifukwa potengera ndi mmene akuyankhulira a Dr Michael Usi anakhala zonena kuti anachita ndithu zakatangale zimezi sitikuwayikira kumbuyo komano anakhala zonena kuti anachita ndithu zakatangale kapena amaba mwanjira ina yake ndekutino ndi mmene akuchitiramo ndi mmene akuyankhulira tikukhulupira kuti ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party kapena kuti boma limeneli ndiye kuti anakawamanga amenewo, anakawapezera milandu. Tikumbukiranso kuti m'masiku a m'mbuyomu a Jessie Kabwila amene amayankhulira chipani cha Malawi Congress Party anabweranso kudzachenjeza kuti a tiyamba kukufufuzani chani chani of which n'zonena kuti zinakakhala zoona kuti anali ndi umboni weniweni kuti amenewo amachitadi zakatangale. ndekuti given panopa ndekuti bwezi atathira kale unyolo. Komanso potengera kuti munthu wachita ndithu za chinyengo kapena wachita za katangale zina zake waba kwina kwake sungamabwere ndithu poyera kumauza anthu wakuti wakuti uja ndi wakuba ee motere motere chifukwa umaziwa zonena kuti ngati amene uja amaba ndekuti iwenso ukuziwa zoti umaba ndekutino given munthu uja atha kuzakuulula Ndi chifukwa chani iwowa a Michael Usi akumalimba mtima kumabwera ndithu pa podium kumauza nzika za Malawi kuti ali ndi umboni kuti m'boma ndithu mukuchitika katangale? Zimenezi ndi chisimikizo kunena zonena kuti iwo ndithu pena pake ali clean nchifukwa chake akumabwera ndithu kumayankhula zinthu ngati zimenezi. Ndeno kubwebweta kumene akubwebweta amenewa a Chisi kukuonetsa zonena kuti pena pake iwo ndithu aphulira ndalama kuseri. kuti anyazise maka ndithu mbiri ya amenewa a Dr Michael Usi. Nde potengera kuti tili mu nyengo ndithu ya kampeni zambiri zikhala zikutuluka, kukhala ndithu kukubwera zinthu zambiri zimene ndithu a Malawi ambiri samadziwa komano zikhala ndithu zikubwera pa mbalambanda. Nkuthekatu muli ndi maganizo pamene tikunaku zoona kuti a Jeremiah Mwaungulu kapena kuti a Chisi abwera ndithu kuzabwebweta pa mbc pamene akufotokoza kuti a Dr Michael Usi akuti asamale maka pamene akuchenjeza boma kumbali ya akatangale amene akuchitika m'boma menemo. chifukwa iwowo mukuyankhula kwawo akuti ali ndi umboni kuti amenewa a Michael Usi mmbuyomu ndithu anachita za katangale zina zake maka mmene ankagwira ntchito ku adra. Ngati muli ndi maganizo amenewo mutha kutifotokozera ku comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo a ena. Tisaiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimenechi cha Fox Malawi News 18 n'cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kukupezani.